kenekwa mụ ndị mmụọ ozi ndị ichie na ụmụ ndị ichie na omenala bụ ụzọ eziokwu ekene m niile kenekwa ụmụ udo international kenekwa ndị omenala niile group omenala niile ana m ekene group omenala niile ka anyị jikọọnụ aka ọnụ chụọ ife arụ mere igbo anyị ga-ejikọ ọnụ ma chụọ arụ mere igbo ọsọ bụ ndị na-eme film bụ ndị Nollywood

Ihe bụ ụzọ ajụghị nwa. Ihe bụ ụzọ ajụghị nwa. Ọ sị na o nwere akụ na ụba. Nwanne mmadụ udo dịrị gị. Mm, Monday Okorie udo dịrị gị. maazị monday okorie ekene m gị italy ka ị nọ asị m udo dịrị gị nwanne mmadụ anyị anyị pụtara for omenala igbo

chimezie okonkwo ekene m gị nwoke ọma afụ m gị hmm? omenala bụ ụzọ eziokwu for life hmm? udo dịrị gị nwanne mmadụ hmm? ụtụtụ ọma nwanne mmadụ ụtụtụ ọma maazị chimezie okonkwo asị m udo dịrị gị ka anyị nweta nwa obere ọṅụ taa before taa bụ ụbọchị ezumike anyị nweta obere ọṅụ anyị akọtụkwa obere ife anyị nọ bụ ịgbasa ozi ọma onye anụrọ ya ụnyaahụ nụ ya taa na omenala igbo ga-adị hmm, maazị monday okorie asịkwa m gị ụtụtụ ọma nwoke ọma ụtụtụ ọma nwoke ọma na ọ ga-adịrị gị mma nke ọ bụla ị na-achọba ife ọma nọ na Bologna na Italy ebe anyị nọ a sị m na ọ ga-elu gị aka maka na ị bụ nwa agụ nwa agụ adị ata afịfịa ọ dị ife m na-agwa gị lapụ ụka na ụka ọ kwa m na gị na-agụ ụbọchị a ife ụka mere anyị ụka emego anyị ife emesigo anyị ife ike o lugolu gị pụta n'ụka wee mebe omenala na omenala igbo bụ ụzọ eziokwu onye ọbụla makwa maka ya biko nwanne m pụta n'ụka ka o wee ka o wee nyere aka na ụka enwerọ uru ọ baara dị ọrụ ụmụ igbo omenala igbo bụ ụzọ eziokwu ọ ndị nollywood bịa kwadozie ife a isi na na na-afụtazi omenala na omenala igbo bụ alụ mba ọ ndị nollywood mesiri gosi aja ahụ dị afa wee gosi anyị isi ajọ omume na ife ndị a niile duzie ụmụ igbo arụ maka ife ndị a na-awatch na film

gbasaara m ozi a ka ndị ọzọ batakwuo ka anyị wee nwee ike tinye ọnụ n'ife na-eme ọ mụ amabere ife na-enye fon m na-eme fon a o kwesịrị na-eme live video ka ife na-emezi ife na-emezi wow

ụmụnne m ụtụtụ ọma unu apụtasịala ụla hmm? unu apụtasịala ụla ozi a omenala ndị Igbo bụ ụzọ eziokwu ọ ya na-ewetelụ unu ozi a hmm. omenala igbo bụ ụzọ eziokwu ọ ya sị ka agbasaa ozi a ka akọọlụ ụmụ ụwa ka akọọlụ ụmụ igbo ife ndị nollywood mere ya ka ọ kwalụ ife ha zi m ka m na-eme ndị ichie na ndị egede na ife zipụrụ a sị ka akpọite fa ụzọ niile esi wee mebie ka edozibe ya ka akpọlite mmụọ ndị a niile eboro ibu alụ mmụọ a niile akpọrọ asị na-enweghị ife ha melụ ọ mụ nke mụ bụ nwanne m n'obi ọ tachaa nke ya bụkpọọ m anya nke m bụ nwanne m n'obi ọ tachaa nke ya bụkpọọ m anya ọ kwa alụlụ ana ka ọ bụ obi nwanne mere mụ gị na nwanne gị so achụ anụ ị taa nke gị bụ ya n'obi ọ taa nke ya wee bụkpọọ gị anya ụmụ igbo tazi ose ụmụ nollywood tazi ose na-abụ mmụọ igbo n'anya na-enwere ife mmụọ igbo mere ha na-eme nta na-eme imo a baa mmụọ igbo ajọ afa sị na mmụọ ndị igbo bụ mmụọ na-egbu mmadụ mana obodo ndị ọzọ na-emebe omenala nke fa ma obodo a nọ enwere holidays enwere ụbọchị enwere holidays for ndị omenala adị eje ọrụ adị eje gọọmenti adị emepe emepe mbọsị ahụ a na-akpọ ya festa witch day ụbọchị nke amoosu ya ka ha kpọrọ ya mana be anyị ndị ike anyị jidere nke anyị wee yasasịa ya jide nke anyị yasasịa ya kpọdosie ya isi n'ala alụ mele igbo bụ ụmụ igbo

izu ka mma na nne ji o izu ka mma na nne ji o ọ ka o si mee izu ka mma na nne ji gbasara m ozi a biko gbasara m ya keelu m ya ka anyị webatakwuo ndị ọzọ ka anyị wee nwee ike kọpụta akụkọ a ka mba niile wee marụ m ga-emesikwa akọọlụ unu otu ndị Nollywood a si wee mesịa je wetakwa ofu onye ọzọ ha kpọrọ Lion himself eji olu ha eje wee malụ ife ndị a niile bụ setup ka a wee bunye ọdịnala Igbo anya maka ha ma na ike dị n'ọdịnala Igbo ka m gwakwara gị izu ka mma na nne ji ka ị mara izu ka mma na nne ji

omenala igbo ga-adị ruo mgbe ebighị ebi ndị ụka emegolu nke fa ndị igbo ife abịagolu iwere ife ha ndị ụka emesigo ndị nollywood emesigo chi efogo mmụọ biafra mmụọ ala igbo aja ala igbo akụpụtago ndị ya wee na-agwasị ụmụ igbo eziokwu zoro ezo na alụ mele igbo awa na-ekwu ya ụmụ ụwa na-anụ ka anyị kọọrọ ụmụnne anyị alụ mele igbo na alụ mele igbo alụ mele igbo ka anyị ga na-akọpụta onye nwere ntị ya nụlụ gbasaara m dị ozi ka ndị ọzọ wee nwee ike batakwa ka anyị na-akọ wee nọkọ ife anyị nọ bụ ozi ka anyị ga na-agbasa anyị ga na-akọ ife melụ alụ mele igbo be anyị na ife ụmụnne anyị ji anyị wee mee maka na ha na-achụ nta ego ha na-achụ nta ego n'aka ndị naịjirịa ha wee chọọ izochi nsọ bụzi alụ ha mere eme ife a bụzi alụ ha mere ibo mmụọ ala igbo ihe ebubo ọjọọ ife a bụ ebubo ọjọọ ka ha boro mmụọ ana Igbo anyị sị na anyị ama nkwe na anyị apụtago ịsị ha mba na aka unu mere ezugo ndị Nollywood asị m unu na o zugo unu seghachizi aka klọk azụ unu malụ ka unu si wee mee megidesia mmụọ Igbo unu jekwe mebie ya bifo biafra abịa unu megharịbakwa bifo biafra abịa maka na ọ bụrụ na unu emegharịhọ unu ga-etasịkwa afịa jesia nga na ana biafra ma onye ukwu ma onye nta ma ọ sọ gị chee na ị bụ onye ama ama na enwere ife ji ga-ene okwu ga-ekwere okwukwu ọ bụrụkwa maka na gọọmenti biafra gọọmenti biafra achọkwana ịma onye ukwu achọkwana ịma onye nta ife a nọ bụ eziokwu e ji wee bido the struggle ya ka a ga-eji wee mee ya wee chụpụsịa ndị ọjọọ niile ndị ọjọọ ga-apụ omenana igbo ga-adị omenana igbo abụrọ arụ omenana igbo bụ omenana dị na be ndị dị na be anyị and ọ dịgo and enwerọ onye ọbụla ga-apụta bịa iwepụ ya n'aka anyị hmm, enwerọ onye ga-abịa wepụ ya anyị ga-emekwana ya ma mesie ya ike anyị ga-eme omenana ma mesie ya ike

ka ụmụ igbo wee nụọ ife a na-ekwu maka ya ka ebe alụ a e mere igbo si wee bịa ya ka anyị na-ekwu maka ya ka ndị butere alụ a ya ka anyị na-ekwu maka ya m kwuo okwu i chee ya eche chee ya eche ọfụma bifo i kwuri okwu ọjọọ n'ime ya m kwusịa i chee ya eche kwuo ya ụla tete na ọ bụrụ na ọ bụrọ gị nwere ụbụrụ nke na-agba ozigbo ozigbo like nke mụwa na-agba ozigbo ozigbo ị gwa m okwu m mara ife m ga-asa gị ozigbo ozigbo adị m eche eche na ozigbo ị gwara m echetego m ife m ga-asa gị ọ Nollywood mere ife ana na-asọ Nollywood ọ ụmụ nwoke Nollywood na ụmụ nwanyị ha ọ ha mere ife ana na-asọ nsọ ị fụgo ị fụgo ka e ji kpọ ndị ụka mebie arụsị igbo ka a bịa mebie ife igbo ji wee bilu na afọ ya enu a na-eti maazị Prince Pericoma ọ ga-adịrị gị mma oke nna ka ị bụ ee nwoke ọma nwoke ukwu a sị gị mkpụrụ obi gị zuru ike na ndokwa perikoma na izuọgụ ekene gị onu gị anyị ga na-echeta ya oge niile oge niile anyị ga na-echeta onu gị a nwoke ọma onye ukwu perikoma mm, asị gị zuo ike na ndokwa na ije ka anyị bịara onye bịakwa na ije ga-ana ana mm, mana ị gbasago ozi nke gị anyịnwa bụ ụmụaka jizi ya amụtakwa ife kịta mm, ya ka o ji dị mma onye na-eme nke ọ na-eme ọ na-eme nke ọma so that ndị pụta ụmụaka dị eto eto pụta o si na o si na ije ụkwụ gị wee mụrụ wee gaba Ị fụgo otu a otu a perikoma nọ na esizi m na- n'okwu ya wee na-amụta ife na ọ na-ekwu na ka o si eme omenala ka o si wee debegide omenala wee ruo ụbọchị ọnwụ ya Ama. ụmụnne m ife e melụ ife e melụ ka m bịabazie na point by point ime ka ebe ruo obere oge nwere ike ige ka anyị jebezie n'isiokwu ka m gbatunata egwu a ụmụnne m ife m na-akọwa taa gbasara ife Nollywood mere anyị ife Nollywood mere anyị ebuka ọ na-abụ m cheta ife ha mere anyị ọ na-agụ m akwa mana ka ka m ga-esi wee mee ya ya ka m ji wee nesịa sị ka m bupụta ya na live vidio ka anyị gbasaba ozi ya omenala bụ ụzọ eziokwu wee sị m mba na ọgụ a abụrọ ọgụ sọnsọ mụwa ga-anụ mụ jebe na ha kwụ m n'azụ ana m ekelekwa unu ndị otu omenala bụ ụzọ eziokwu ana m ekelekwa nwoke na nwaanyị nọ n'omenala bụ ụzọ eziokwu ndị ndị fụkwalụ ife anyị fụrụ ndị wepụtakwara okwu a sị mba na anyị ga-eme ya ka mba ụwa niile wee mata na ife ndị Nollywood mere anyị bụ ajọ afa ka ha bara Igbo ọ dị m ka na obodo ọbụla nwere ka ha si ebi ndụ na ndụ ị na-ebi n'obodo gị ka ị ga-eji wee na-egosi ụwa n'ife onyonyo ma na omume gị na ife niile ị na-eme ya ka ị ga-eji na-egosi mba ụwa ka unu si eme ị jee na ị jee na China ị jee china ife e ji malụ fa ife e ji malụ ndị china bụ na ha na-agba ha na-agba karate ọfụma ha bụ ndị chinese ha na-agba chinese ọfụma ị bịa na fim fa ha na-act ife gbasalụ ife e ji malụ fa ha na-act fim a na act ife chebe efe ọsịsọ chebe efe ọsịsọ etinyere m evu evu m eji n'uwu ha na act fim ha na act ife eji wee mara fa n'obodo ha na china ha na actkarị chinese fim ị bịa n'india india ha na act ife gbasara ee eh, india film ma ịgba egwu ma igosi ịhụnanya otu ha si egosi onwe ha ịhụnanya ma otu ha si agụ egwu love gbasara onwe fa ka ha si eme ha si eleta nwaanyị i jee ebe ahụ ọ ka ha si eme i jee n'obodo ndị ọzọ dị iche iche m ama nwe ike kpọsịa afa ha fim ha na act bụ ka ha si eme omume na befa ka obodo fa si wee dị mma ka ha si eme mana unu batagodị na ana anyị bụ biafra ụmụ igbo ọ bụrụkwa naijiria a kpọọ naijiria ọ dịka na ndị ndị a na-act film nke ndị ha bụ ụmụ igbo ma ndị isi ha bụ ụmụ igbo ma ndị na-esote ya bụ ndị igbo ndị na-actkwanụ ya act bụ ụmụ igbo ya ka anyị chọrọ ikwu okwu gbasara ya taa na ụmụ igbo a na-ekwu okwu ya gaa act fim na ife gbasara igbo ha na-act na-egosi ụwa na ife igbo na-eme dị njọ na omenala igbo bụ alụ na omenala Igbo na-eji eji emegide obodo na-eji egbu mmadụ na-eji eme alụ mana ife ndị a abụrọ eziokwu ụmụnne m ha emesịa ha ejee na ejiri aka wudo okwu mmụọ ọbụla ha si na na na-emesịa na alụ emegidego n'obodo ka a kpọọ pastọ a kpọọ pastọ pastọ abịa kpee ekpere kpee ekpere a sị Holy Ghost fire Holy Ghost fire Holy Ghost fire ọkụ esi n'elu gbadata bịa jide alụsị tarie na fim ọ kwa ife ife eji fim wee mee ọ bụrụ na ndị Nollywood amarọ m ọfụma ka m kọwaarụ fa onye m bụ ọfụma ị bata na Zenith Hotel na Asaba ee eh? jụọ ese m afa m ka dị na record ebe ahụ akpọta m my junior brother jee register ya na zenith hotel na asaba ka o so na act fim emesịa that my brother based on family issue nwanne anyị nwoke nke si na nwụrụ sị na ọ ya kwesịrị ịzụ ya ọ kpọrọ ya sị na ọya bịa ka ya jee zụọ ya hapụzie fim ọ pụọ before ọ ga-ejesi wee bata o tufuo the ID card ọ mụa rejistara ya na Zenith Hotel ana m anọ n'iru anya m like this ana act film film ndị witches enwere ike nọrọ ofu na Zenith Hotel n'ebe ahụ na Asaba ana act enwerekwe n'ebe jelu asị gị mee aka otu a otu a m mere aka ọ- ọ kamera ga-etiezi nke bụzi amosu ma nke meziri eh, pa- ike ga-abatazi na ya ọ ndị ọ ndị kamera ahụ ga-atiezi ya n'ime ya mana ka ha sizi egosi ya na-egosi ụmụ ụwa na ike nke ahụ mmadụ nkịtị ahụ pastọ ahụ ji wee mee aka otu a ngwa Holy Ghost fire mbụ ada na ike si na baịbụl o ji n'aka o je kugbuo ya asị hei ike nke dị na baịbụl abụrụ ọkasị akasị na mma m jezikwa omenala ọzọ n'ọkwa ọkwa ife ọjọọ ka ọ bụ Eh, m ga-esozikwa baịbụl na ike dị na baịbụl ka enwere onye ahụ ha ahụ dị aba n'ebe ahụ ekpe ekpere ekpe ekpere ekpe ekpere eweru fiimu wechapụ ya sị hai na onye enwere onwe ya ọ ya mere ife ụfụ ndị mmadụ ji wee gbaa gbaa gbaa gbaa na-agbaje ụka ebe niile ụka ju ebe niile ma ndị GO ndị a niile butesiri ụka niile nwesị ụka bụsị ndị nwe ụka ha niile ụka adịrọ na befa ụka ha Redeem adịrọ na ana yoruba na ondo steeti ebe m biri ọfụma ka a hapụgodu ịkpọ ndị ọzọ na ondo steeti ebe m biri ọfụma Redeem adịrọ ya ka o si wee dị na asaba sọnsọ ka a hapụ ịkpọ ndị ọzọ streeti ọbụla ị batara na asaba ị ga-afụ redeem ụzọ ọbụla ị ga from here to here ị ga-afụ redeem emeziri ọ dịzi almost n'ụlọ n'ụlọ maka gịnị ọ ife ndị Nollywood kpatara onye ọbụla chọrọ ije ụka na be anyị onye ọbụla chọrọ ije ụka a wee banyezie n'ife gbasara omume omume omume igbo ha na act fim maka omume igbo eme na igbo enwere ezi omume ka ife adị act na fim ha megidere ife mmadụ adị enwezi ike ana be nne ya mmadụ adị enwezi ike anazi be nne ya maka ndị Nollywood maka na egwu na-atụ gị na ị na-enwe ị nwere ike naa kịta ndị mmadụ achụba gị ka egbuo gị na enwekwara ike gbuo gị ọ ya bụ ife a na-afụ na Nollywood ndị enwere onye ọbụla na-achụ mmadụ n'obodo ya amarị na ajọ mmadụ dị mana ajọ mmadụ ahụ dị adị ọha biesiri ajọ mmadụ ahụ tinye onye ọbụla n'ime maka onye ọbụla chọziri ibute ego mbute onye ọbụla chọkwanụ ime karịa ife a fụ na fim onye wọchisịa fim ebe a gwọrọ ọgwụ ego ọ ga-achọkwanụ ka ya je gwọọ ma chefuo na ịgwọ ọgwụ ego na ife so ya ebuka ife m na-agwa unu bụ ife m ma anya ya ife m ma anya ya ka m na-agwa unu onye ọbụla bụ nwa afọ igbo jee chekie ife a m na-ekwu chekie ma ọ bụ asị golu fim nollywood ọbụla ị wọchisịa ya che jụọ onwe gị kee ife ị mụta na fim a kee ife fim a na-akụgozi kee ife ọ na ọ na kee promotion ọ na-enye nwa afọ igbo nollywood na-act film na-ebute ụmụ igbo ana ndị yoruba fụ anyị agba anyị onye oshi ndị hausa fụ anyị agba anyị onye oshi ụfọdụ ndị bụ the best thing ha nwere ike act bụ na fim bụ ka esi ezu ori ụfọdụ ndị enwero talent izu ori ma ime omume mana ha ma ajọ omume ahụ ibezo na ha mụta gị amagoro ife a ga-emenwu as ajọ omume ka ọ bụ nọ na afịa na-ele mụwa bụ ife onye ga-abụ enwe m fim mana fim m nwere actịbeghị ya act fim ahụ bụ ka ka ife gbasara mmụnwa ife megolu m n'ụwa bikọs ọ bụrụ na ị na-act fim na-act ka mmadụ si taa afụfụ ka mmadụ si wee gbagide mbọ ma tagide afụfụ wee bụrụ mmadụ otu a ka ndị Nollywood kwesịrị iji na-eme na-egosi ka ụmụ Igbo si agba mbọ mana ha adị eme ya ife a na-eme bụ ịkpụtu afọ Igbo n'ana ife ọbụla a ga-eme ka ndị na-afụ ụmụ igbo ka ụmụ igbo jiri aka ha na-achụ ego n'ike ọgwụ ego eju ebe niile ọ bụ na unu wọchie e nwere one eh, vidio nwanne anyị nwoke a na-akpọ eh, Hey, this guy eh, nke asaba Mm. ọfịa fụrụ ego ọfịa fụrụ ego bụ onye omenana ka ọ bụ bụrụ dibịa mmadụ kpọọ ya na fon ọfịa fụrụ ego tinye the thing na eh, na vidiyo na-arekọd ife ya na ya na-ekwu the boy bụ nwa afọ igbo ọ sị ya na ya chọrọ e- na ya chọrọ e- ịgwọ ọgwụ ego ọ sị ya mana ịgwọ ọgwụ ego na ọ ga-awarantị iweta isi mmadụ ọ sị ya no problem ọ sị ya ngwa na ọ bụrụ na a sị gị weta isi mma gị na mpa gị ị ga-eweta ya ọ sị na ofu onye ka ya ga-ewetenwu ọ sị ya mana ọ bụrụ na for instance na a sị gị weta isi mmadụ ịbụọ mmadụ ịbụọ ahụ ya ya ka ọ warantịrị ị ga-ewetenwu ọ sị ọ bụ nnọọ ife a ga-eji wee mee nweta ego na ya ga-edoneti ha this my brother wee nwee nwezie ọfịa fụrụ ego wee na-agwazi ya ya wepụ aka ife gbasara ọgwụ ego ọ dibịa ka ọ bụ mana unu na-asị na ụfọdụ ndị emesi fim wee sị na ndị dibịa bụ ndị ajọ mmadụ wee nye advaịsị o nyesịrị advaịsị o ruo m n'odaiz ọ gbaa m anya mmiri wee sị ya nwanne gbaba mbọ gbaba mbọ na ọ ga-adịrị gị mma na ọ bụrụ na e nwere ife ị na-eme ma ọ bụ afịa ị na-azụ ị kpọọ ya na fon ya meere gị ka afịa gị gabara gị nke ọma na ya nwere ike ime ya mana ya hapụ ọgwụ ego nye ya ndụmọdụ sị ya ya kwe ya nkwa na ya na ya- na ọ ga-ewepụ ife gbasara ọgwụ ego na ndụ ya na n'echiche ya o kwe ya nkwa sị ya mba na ya ga-ewepụzi ya na na kemgbe ya ji wee pụta na mmadụ agwaberọ ụdị okwu ahụ mana ọ bụrụ na mana ọ bụrụ na na ọ ndị fim ndị fim ama atịkwanụ igosikwa na ndị dibịa bụkwanụ ezigbo mmadụ many of them bụ ezigbo mmadụ na ọ kwa ka ụbọchị si wee gba mere onye ọbụla ji chọzie ịdị na-eme ife ọbụla ọ chọrọ ime maka na igbo enwerọ onye na-edu fa ọ bụ na igbo nwee onye ndu igbo enwerọ onye ndu jeneral onye aka abụ onye ndu jeneral bụ ikemba na nnewi ojukwu kemgbe o ji wee nwụọ onye ọbụla bidozie o mebe ka o si dị ya mma a wee sị e nwere ofu okwu nwanne m nwoke bụ eh, ọsọ ndụ kwuru ọsọ ndụ agwụike kwuru ofu okwu ọ sịrị ndị mmụọ ozi ndị ichie na unu wepụgodi ya na ya na-ekwu eziokwu na unu wepụgodi ya maka na okwu ya na-ekwu na emesikwa na mmụọ dị n'ụwa ga-ewetakwa onye dị ka ya ga na-ekwukwa ofu okwu ahụ ọ na-ekwu ọ bụrụ ilu ma bụrụ ụka ma bụrụ ife mere eme ndị naijiria zoo tinyere aka ma gbuo ojukwu ka ojukwu wee nwụọ ka biafra wee daa ya mana ha marọ na ha gbugodo ojukwu taa ka ha gburu ojukwu na mmụọ dị n'ụwa ga-akpọlitekwa onye ka ojukwu ike onye ga-emekarị ojukwu ọ bịa ma bidokwa n'ebe ahụ ọ kwụsịrị ya ka mmụọ ji wee kpapụta nnamdi kanu from nowhere ụfọdụ a na-ajụ ka ebe o si ka ebe bido kemgbe ebido n'ụba afọ ya mana ebe o buru the struggle taa nwebero mmadụ ọbụla megolo ife ahụ n'ala Igbo niile ya ka o ji dị anyị bụ omenala bụ ụzọ eziokwu o ji dị anyị ọsịsọ ka Biafra bịa taa ma echi maka ama m na Biafra bịa taa onye ọbụla ga na-egege ga-adị loyal to Maazị Nnamdi Kanu Ọhamadike 1 na ana Igbo niile na ana Biafra niile Ekwueme nke izizi e nwere ọ bụrụkwa ndị a na-azasị Ekwueme na e, community fa chọọ ịza Ekwueme zaa Ekwueme gburugburu ọzọ Igbo ndụ nke izizi ọ ya bụ ọzọ igbo ndụ o chetelu ndị na-enwerọ onye na-ekwuru fa ọzọ ụmụ ogbenye ndụ na ewezụga maazị Nnamdi Kanu na Hausa Fulani ha aka alụsịgo ha aka alụsịgo ha kekpo because ife ha na-amụ ha na-amụ ka ntaanị ha elego the plan already ka ha nụọ ọtụtụ nwaanyị mụọ ọtụtụ ụmụ ha dị ekenye that's also odu obele nwa ga-akpọnye agadi nwoke so far agadi nwoke ahụ nwere ike ịtụ ya ime ya mụtaba nwa Ya ụmụ- ụmụaka ndị a niile bụ emesịa a kpọbata ya biafra land ọ ya bụ their plan emesịa ụmụaka a niile a ga-asend ha to biafra land a na- a na-egbusi community by community mana maka na ọhamadike bụ odogwu nna bụrụ ofu onye igbo ji eje mba ya mere o ji bụ na ana biafra ka nwere ụkwụ n'ụbọchị nke tata nke ha na- ha na-eme kịta ha na-emezi ya na nzuzo maka ha mara ha mepụta ya emepụta na anyị ga-ekwu okwu ya a na-ezozi ezo na-eme ya na-ezozi ezo na-achụ ụmụnne anyị mana ama ka mmiri ezo na anyị ga-afụ isi ya okwu m a na-eje na biafra bịa taa anyị ga-enwe anyị ga-enwe kọntrol ụmụ igbo ga-enwe kọntrol ụmụ igbo ga-enwe kọntrol nwezio ekwuo okwu enwere ife a ga-eme mmadụ mee ife adịrọ mma akpọọ ya na ọda o jee na-aza na gọọmenti biafra bịa n'obodo ịma mee anything dị wrong i mee ya ebe ọbụla ị nọ mee ya afọ ọ sọ gị nọ na rumu gị mee ya otu a ga-afụ gị satelaịtị ga-afụ gị mana ọkụ ahụ satelaịtị ahụ dịkwa na elu na-afụ ụwa niile mana ndị naijiria blọkụrụ nke ha ka a hapụ ịfụ alụ ha na-eme ụmụ be anyị a na-egbu na-egbu ha na-ana n'iyi ọkwa ife ndị a mere ha ji wee blọkụọ ya ego ha na-ebu wee na-egbu bosi ife ndị a mere ha ji blọkụọ ya ka anyị hapụ ịma ife a na-eme mana ama m na biafra ga-abịa biafra bịa ife ndị a niile akwụsị anyị eribe uru dị na biafra ya ka anyị ji na-agba mbọ na mmụọ so anyị achụ biafra mmụọ ndị niile e gburu egbu na ọgụ biafra na ndị niile e gburu n'ike ma ndị niile ji obi ọkụ wee jee chụọ ego wee nwụọ ọnwụ ike obi ha niile ezubero ike until biafra abịa andị ha na-anụ ọgụ a na mmụọ anyị nwa na-anụ ya n'ihe ọkwa efuru ga-araba ndị niile na- na- na-eme dis strọgụl a enwere ife mmadụ ga-eme onye ahụ ọ kọbụrụ ị na-eme ya uche aghụghọ ka ị hapụ ichebe na onye onye kwuo okwu e jee gbuo ya mba anyị nwa bụ ndị a adị egbu anyị egbu anyị ga-anọkwa na ndụ biafra wee bịa hmm? biafra abịa ife ndị a niile a na-ekwu afụtakwa na eziokwu biko na ụmụ igbo ka anyị tụlee na okwu afụta na ife ndị nollywood mere anyị bụ ite anyị unyi mmadụ ịdị ọcha otu anyị dị ọcha i were unyi wee tee ya techie ya ezigbo iru ya techie ya ezigbo iru e techiri mmụọ igbo ezigbo eji mara igbo techie ụmụ igbo eji mara igbo onye na-afụzi anyị ọ na-afụzi anyị as ife ahụ ọ tere anyị n'iru na-afụzi anyị as ajọ mmadụ maka ife ha actịrị act okwu m wee bụrụ gịnị na oge abịago mmiri ezogo nnukwu mmiri zoro bịa jide ife ndị a niile ha tere anyị n'iru wee machapụsịa machapụsịa ụfọdụ n'ime anyị iru nke ha a wee fụ ụzọ wee nụ ife wee mara ife a ga-ekwu otu ọ kpọpụtakwara dis Nollywood ọ ka ga mmụọ ka ga-akpọpụtakwa o- o- ndị ọ- ife ọzọ zoro ezo mana ọ ga-esite na ndị otu ndị ahụ mere ife nzuzo ahụ ma kwupụtakwa alụ mere igbo ndị a bụ ndị ọzọ fọlọ bụ ndị gọvanọs anyị maka na enwere iyi egbunyere fa ṅụọ before ha bụrụ ife ọbụla ha bụ na Aso Rock ọ bụ ndị ugwu edugo ha n'ihu iyi na ife ọbụla ha kwuru ya ka ha ga na-eme ha ma mmekwe nke ụmụ Biafra kwuru mba ha ma mmekwe ka ọ baala ụmụnne ha mba na ha ga na-eme ka ọ na-abalụ ndị ndị ugwu ya bụ ife iyi ha na-aṅụ ọ ya bụ e mee enu ma ana ụmụ igbo ekechie ntị ha gọvanọs ekechie ntị e mee enu ma ana gọvanọ eme ka ọ bụ na ọ bụrọ ya ka a na-agwa maka na ọ ma na o mee otherwise ajụọ ya ajụjụ n'ife ahụ o mere maka na ife ọ ṅụrụ iyi wee kwuo ọ jụkwanụ na ọ ma mme egbuo ya secretly enwere onye ga-ekwu na ọ bụrụ na ọ bụrọ ka chukwu nna na mmụọ nwe ụwa ji wee zọpụta onye isi anyị maazị Nnamdi Kanu ọ bụrụ na ndị a gburu ya by then ma na ha jidere ya by then ọkwa ọka dị kụchie anyị a na-agbagharị na-agbagharị nkịtị na abụọ ka onye aga anyị aga ejesila anyị European Parliament a jesiri na eh, American na UK na ebe ndị ọzọ niile a na-ejesi ejesi onye aka ejela anyị asị m Chukwu oke abịama ya debekwa ya ndụ asị m ọnụ ọbụla na-ekwu okwu ọjọọ n'ebe maazị Nnamdi Kanu nọ ọnụ ọbụla afụrụ ife o megolo eme wee na-ekwugide ya na-ede ụfọdụ ndị ka afụrụ na kọmentị ya eshoo onye isi anyị ma shoo maazị Uche Mefor ha ịbụọ ma mee ya mbụ tinye red mark n'ọnụ bịa gụọcha ife o dere ọ na-ajụ kee ife maazị Nnamdi Kanu mepụtagoro anyị n'esi anya si m dere ya sị ya na ị bụ mumu ma bụrụ idiot ma bụrụ ewu ma bụrụ nkịta bụrụ that is iyi dị iche iche ka m kpọrọ ya na ọ mara ife mana afụ mụ na iberibe dị onye ahụ n'isi ma ọ bụ nwafọ igbo ma ọ bụrọ nwafọ igbo onye ọbụla ọ bụ iberibe dị ya n'isi ebuka maka onye ahụ ga-ebugodo ụzọ jụọ onwe ya ajụjụ kemgbe o ji wee bụrụ mmadụ nọọ na obodo ahụ a kpọrọ zoo bụ naijiria kee ife o litegoro as uru as nwa afọ indigenous that is nwa amụrụ na obodo ahụ obodo ọbụla nwere ife a na-erite na a mụọ gị n'obodo nwa m nwaanyị m mụrụ n'obodo a a na-akwụ ya ụgwọ n'ọnwa anyị nwa na onwe anyị bịara abịa ha na-akwụkwọ anyị ụgwọ- ụgwọ n'ọnwa ha mesie ife a mụwa na-asị ọ bụ ọ bụ na ndị obodo ọzọ na-amarọ onye m bụ na ma amụrọ m n'obodo ha nwere ike imere m ife a ya bụ na o kwesịrị ka m na-eritekwa ụmụ the same benefit na benefit that is n'obodo nke m mana ọ bụgodu na a sị ka e nyebegodu 500 ma 1000 n'ọnwa na zu at least onye ọbụla ga na-enwenu benefit sị nee ife ọ na-erite as nwa a mụrụ n'obodo ya mana enwerọ ife a na-erite onye ọbụla eje skuul eje kwụkwa gọọmenti ụgwọ je skuul eje pụtakwa bịa chọba ọrụ ụfọdụ ndị jesị yunivesiti mana afụ m na ije skuul ma yunivesiti bụ ka ọ dị mma nke gị nwa na onwe gị ọ bụrọ that is ka i wee matagodo ife ụwa na-akọ mana mụwa agarọ ọ ya ka o ji enye m nsogbu na ọ bụrụ na m gara ọ bụrọ ka m si etinye okwu ka m gara esi na-eti aka m bifọ m kwuo okwu m desie ya ede wee wepụtasịa ya otu o kwesịrị in order ka tinye ya n'usoro usoro mana mụwa agụrọ nke a m na-eme bụ just ka m kwupụbe nke gbata m n'isi ama m na ọtụtụ mmadụ na-eme live vidio bụ ha na-ede ya ede ma chee ya eche bifo ha ekwube if not okwu gbasara okwu gbasara ndị Nollywood a aka m esi ya n'usoro wee mee ya otu ọ ga-esi wee baa ife ndị mmadụ aghọta ife m na-ekwu mana ọ maka na m amarọ ka m ga-esi wee mee ya mana udo dị m ga na-eme nke m ma na a sị na amamihe nke chi nyere m ka m ji aga ee mana ekwesịrị m inwe amamihe nke a gụtara n'akwụkwọ ọ na-enye aka ebe ọ dị ukwuu so that mgbe mmadụ sị gị idiot ị malụ mana nsogbu anọ ee a ka m ji nke chi nyere m wee na-aga ụfọdụ ndị gasị yunivesiti ahụ opportunity m nwere taa enwerọ ya mana ọ chi na-eme ya ka m ji wee na-asị ife onye ga-abụ na nke onye ga-abụ n'ụwa ka ọ ga-abụ isiokwu m wee bụrụ Nollywood bikonu ụmụnne m kee ife a ga-eme ji mgba na afọ ya onye ọbụla gaa tinyegodu ọnụ n'okwu a ma tinye aka n'ije a ka a mara ife melụ ndị Nollywood naijiria gọọmenti ama mba adịnwu kaseti ha maka ha alakili ife ha mere anyị ọ ha actịrị ọ bụrọ ndị awụsa bịa actịa ọ ụmụnne anyị actịrị kee ife a ga-eme ife a ka e wee nwee ike mee ndị a niile kpọchie afa na ha mere alụ n'igbo ha jidere igbo ma mee alụ ọ bụrọ sọsọ igbo ka ụka bịara ụka bịara n'ọtụtụ obodo mana ndị a mere anyị ife dị iche iche mụ a na-arịọ onye nwere ike izigara onye isi anyị ka o tinye ya na bọjetị maka na ọ ya sọsọ ka anyị nwa na-enekwasị anya ekwueme of biafra land ya ka anyị nwa na-enekwasị anya biko ka ozi a luo ya aka ka e wee tinye ndị nollywood na bọjetị mara ka a ga-esi wee mee akpọchisi afa n'ofu n'ofu maka ha so n'alụ mere igbo ha so n'alụ mere igbo na alụ mere igbo taa bụ ndị nollywood bụ ife mere ya ụmụnne m asụkwa m udo dịrị unu n'ụtụtụ a ọkwa ka ọ ra m n'ọnụ ka mụ a n'onwe m ka m gbadokwa anya ka o wee na-elukwe na mgbede na ọkwa ndị nwere ife mmụọ gbapụtakwala ewetiekwe akụkọ adị agwụ agwụ na ife a ka ga-ekwu erika ife a ka ga-ekwu erika mana oge ọ bịalụ ekwupụ nke bịalụ ee dịka otu ọ bụ na m enwerọ ike ịdị na-ede ede ma ọ ịdị na-astore astore na nke ahụ ọ bịatalụ ozigbo ahụ m kwupụ ya ka ụwa wee nụ ya ekenekwe m ụmụnna ụmụnne m wee na-arịọkwa unu biko onye ọbụla nwere ike ịgbasara anyị ozi a ya biko ya nyere anyị aka gbasaba ya gbasara ife ndị Nollywood mere anyị Eh, my big sister ụwa I greet you so much

hardworking people we are we are hardworking people biko enwere onye omenala bụ ụzọ eziokwu nọ nso biko sendgodo m ife enwere ife m mere kịta ka m marụ sendgodo m iwo that's ka e si ewebata mmadụ sendgodo m eh, ozi ka m ma ma ọ ga-abatanwu ka m ma ma enwere ife m pịara na phone a kịta ka m ma ma ya nwa bụ nsogbu ya melụ o ji ekwerọ ewebata mmadụ ka m mazi ole ebe o si abịa biko nụ. enwere onye nọ nso biko sendigodo m pịa aka n'ebe green na phone gị ahụ sendigodo ka m ma ma ọ ga-apụta n'iru ebe a with video ka m malụ ma ebe a m mele aka na because o meburu ya cancel before o meburu ya cancel ọ dị okay ka m checkigodo ma onye nwa bụ

we don't know what they call ritual before for me i don't know what they call ritual before i learn what they call ritual from film even then sef i i just feel like to go and do money ritual because i want to have that money when you watch when i watch what they, what they do on film and how

we need we must find way to stop that way that that of their film is not true we are not we are not killer the tradition of igbo is not a killer omenani igbo abụrọ alụ omenana igbo na-atọ ụtọ n'obodo niile ka ọ dị omenana Igbo na-atọ ụtọ o na-eme a na-eme omenana ị pụtakwa ọ bụrụ egwu ka ị ma agba ị mụọ ka esi agba egwu ịmara ịmara akụ ogene ị mụọ ka esi akụ ogene ị fụ ndị na-akụ ogene mana kịta ndị a niile na-anazi ana ọ bụrụ ife ndị Nollywood kpatara ndị na-egbu ọja na-anazi ana ife dị iche iche na-anazi ana okwu m wee bụrụ gịnị kee ka a ga-eji wee mee ji mgbe na asọ ya ndị ka a mara ife emelụ ndị Nollywood unu tinye ọnụ ụmụ Igbo ndị nwelụ amamife ndị gụlụ akwụkwọ ndị nwelụ ọnụ ikwupụta biko ana m asị unu tinye ọnụ tinye ọnụ biko ka anyị mara ife emelụ Nollywood ekenekwa m ụnụ ụmụnne m asị m udo dịrị unu hmm? ka ọ dịkwa na mgbede ma ọ echi ka ọ dị ka anyị afụrọ na anyị ga na-agbasa ozi a ọ dịrị o luo ndị ọ ga-elu ntị ike ama agwụkwanụ anyị n'ọlụ a anyị apụtago omenana bụ ụzọ eziokwu ekene m ụnụ ekene nwoke ekene m nwaanyị hmm? ekene m ndị isi niile ndị sị na omenana igbo ga-adị hmm? udo dịrị ụnụ ụmụnne m ka ọ dịkwanụ ka anyị afụrọ udo dịrị ụnụ ee eh, nwanne mmadụ bụ chide chidiebere eh, chidebelueze chidiebere eze ekene gị nwanne mmadụ hmm, udo dịrị gị asị m na ị ga-adị ka echi

na-asụkwa asụsụ ndị ọzọ ee na ndị ọzọ bụ na ndị afa ha tara akpụ izuchukwu ee onye onye agbọ onye gbo onye agbọ ekene gị Mm. ee John Monday ekenekwa gị ndekwa ndị ọzọ Kevin Kevin Jije udo dịrị unu asị m udo dịrị unu ụmụnne m ka m kpọdebe n'ebe a ka m kpọdebe n'ebe a ka ọ dị ka anyị afụrọ mgbede kwa anyị ka ga-apụtakwa na ife anyị pụtara bụ mgbasa ozi ka ọ dị ka anyị afụrọ ọganiru n'iru n'azụ ise